Cuireann tuismitheoirí ceisteanna orainn go minic faoi uimhreacha. Tá sé seo le tuiscint, i mBlá Cliath tá go leor clubannaí mórthimpeall orainn a bhfuil na céadta páistí acu i gach uile aoisghrúpa. Dar ndóigh, tá muidne ag feidhmiú trí Ghaeilge, rud a chiallaíonn go bhfuil muid ag tarraingt ó líon imreoirí atá beagáinín níos lú. Ach creideann muidne gur seo an láidreacht is mó atá againn. Tá go leor clubannaí i suíomhanna uirbeach agus leanann siad samhail atá dírithe orthu siúd a bhfuil an-chumas acu ó aois óg. Tosnaíonn siad amach le na céadta páistí, faraor faoin am go sroiseann na páistí sin 19 nó 20, níl ach dornán beag dóibh fágtha ag imirt. Tá na clubanna seo ag leanúint samhail cumasdírithe. Now, in ainneoin go bhfuil roinnt de na, or is dócha an rud a chreideann na clubannaí seo ná má faigheann siad na himreoirí is fearr ag aois óg agus má chuireann siad an cóitseáil is fearr ar fáil dóibh go tiocfaidh rath. Is dócha an rud a chreideann Na Gaeil Óga tá sé beagáinín difriúil. Creideann muidne má thógann tú aon saghas páiste is má chuireann tú timpeallacht ar fáil dóibh atá cairdiúil agus tacúil go bhfásfaidh siad agus go mbeidh siad sona sásta agus go cothóidh siadsan caidreamh fadsaoil leis an spórt. agus go mbeidh an-chuid buntáistí a tiocfaidh as sin, bíodh sé ó thaobh spóirt nó ó thaobh cúrsaí an tsaoil. Glaonn muidne an samhail fás-dírithe air seo. So céard is brí leis seo do páistí? Bhuel, is dócha, in áit imirt le foireann amháin agus aoisghrúpa amháin i gcomhair deich mbliain, Imreoidh na páistí le meascán d'aoisghrúpanna, dar ndóigh i gcónaí beidh siad lena aoisghrúpa féin, ach imreoidh siad le dreamannaí níos sine you know nuair atá bearnaí ann. Agus tagann buntáistí an-mhór le seo, leathnaíonn sé an ciorcal cairdis atá ag na páistí, tógann sé an athléimneacht nó an resilience atá acu agus dar ndóigh bíonn orthu scileanna teicniúla a fhoghlaim chun dul in iomaíocht le páistí níos mó. In áit díreach a bheith ina imreoirí, tacófar leo a bheith ina gcóitseálaithe agus ina meantóirí do foirne óg. In áit a bheith díreach mar uimhreacha ar scarbhileog, breathnófar orthu mar dhaoine a bhfuil ról an-lárnach le n-imirt inár pobail agus ina dtabharfar gach tacaíocht dóibh lena mbarrchumas a chomhlíonadh. Tá sé seo mar samhail atá á leanúint ag go leor de na clubanna is rathúla in Éirinn cosúil le Slaughtneil agus Ballyhale. An rud atá greannmhar ná, in ainneoin go díríonn an samhail cumasdírithe ar na imreoirí is fearr a fhorbairt. Go fadtréimhseach, tá an samhail fásdírithe in ann dul san iomaíocht le na clubanna seo ó thaobh cumas spóirt, ach tá i bhfad níos mó buntáistí ó thaobh forbairt pearsanta as an páirc freisin. Le go oibreodh an samhail seo, níl ach naonúr go deichniúr ag teastáil i gach aoisghrúpa. Dar ndóigh, fáilteoidh muid i gcónaí roimh páistí nua agus roimh páistí a imríonn spórtanna eile. Ach tá muid sásta le na páistí a bhfuil ann agus conas gur féidir linn an tacaíocht is fearr a chur ar fáil dóibh siúd le gur féidir leo a mbarrchumas a bhaint amach. So lig dom sampla a thabhairt. Thosaigh mise mo scéal féin sa CLG le James Stephens. Bheadh James Stephens ar an club faoi aois is rathúla in Éirinn. Tá leithéidí de Brian Cody, Eoin Larkin, Jackie Tyrrell tagtha tríd an chlub. Nuair a thosaigh mise ag ocht mbliain d'aois bhí tuairim is caoga imreoir againn a bhí ar chomhaois liomsa. Nuair a bhí mé ceathair déag bhíomar, bhí, bhuamar Craobh na hÉireann, Roinn a hAon. Faraor, faoin am gur shrois an grúpa sin leibhéal fásta ní raibh ach triúr as an caoga fágtha. Thosnaíomar le caoga agus bhí triúr fágtha a d'imir ag leibhéal fásta. Tógadh sinn. i dtimpeallacht a bhí an-bhéim ar chumas agus a bhí cumas-dírithe, survival of the fittest, agus a luaithe is gur thosaigh daoine ag ceistiú an raibh siad maith go leor nó nach raibh, just d'éirigh an chuid is mó acu as. Má dhéanann tú codarsnacht idir seo agus scéal imreoir eile sna Gaeil Óga, Conan Glass, feicfidh tú an difear. D'fhás Conan aníos i samhail fás-dírithe i gclub darb ainm Sleacht Néill. Ag an am sin. Ní raibh siad ach mar chlub beag gan aon traidisiún d'iomáint. Nuair a bhí Conan ocht bliain d'aois bhí haon duine dhéag a aois sa chlub. Thacaigh an club le na himreoirí seo ar fad a mbarrchumas a bhaint amach. Don haon duine dhéag sin d'fhan naonúr acu ag imirt go leibhéal fásta. Thógadar cairdeas mar ghrúpa lena chéile, cuireadh aithne ar imreoirí agus cruthaíodar cairdeas le imreoirí i grúpaí níos sine. 's níos óige agus bheadh siad go leanúnach ag imirt le chéile agus i gcónaí ag cinntiú go raibh foirne á gcur chun páirce. Bhí an grúpa seo mar cnámh droma de cheann de na foirne club is rathúla dá raibh riamh ann, dream a bhuaigh go leor Cluichí Ceannais Uladh sa pheil agus san iomáint le cúpla bliain anuas. Ach thosaigh sé le ethos an-simplí, coinneoimis ag imirt iad. So, in ainneoin go bhfuil muid beag agus gur ábhar buairt seo do roinnt, mé, tá go leor buntáistí eile. Méadóidh sé líon an am teagmháil atá ag gach páiste le cóitseálaithe. Déanann sé níos éasca do páistí é caidreamh agus cairdeas a cruthú le na daoine ar a foireann agus le daoine ar foirne eile sa chlub. Agus is dócha an rud is tábhachtaí is léanann sé an dóchúlacht go mbeidh caidreamh fad saoil ag do páiste leis an spórt agus go foghlaimeoidh siad, go titfidh siad i ngrá le na cluichí agus go foghlaimeoidh siad na ceachtanna atá le múineadh ag na cluichí dóibh sa saol. So fan linn más cosúil, má tá an chosúlacht go bhfuil uimhreacha rud an, or go bhfuil uimhreacha beag againn. Fan linn má tá an chosúlacht go bhfuil muid ag tabhairt tús áite do forbairt thar bua. Is dócha tógfaidh sé tamall ar ár n-obair teacht chun bláthú, ach nuair a shroisimid ár cheann scríbe, le cúnamh Dé, beidh glúin againn de daoine atá forbartha, ní amháin mar daoine spóirt, ach mar daoine iontu féin, daoine gur breá leo an spórt agus a aithníonn an luach a thugann an spórt dóibh, mar mhodh lena chuid mothúchán a chur in iúl, ach mar rud gur féidir leo foghlaim uaidh don saol freisin.